Igbo ndị ọma ndewonu ana m anabata unu na mkparịta ụka nke taa taa achọrọ m ịkụziri gị otu esi ajụ ajụjụ n'Igbo ị ma na a sị onye ajụjụ anaghị efu ụzọ m na-agwa gị taa na ị gaghị efu ụzọ ma otu ma otu maka na anyị chọrọ ịmụta otu esi ajụ ajụjụ n'asụsụ Igbo nke bụ isiokwu anyị kpọmkwem bụ Five W's of asking questions. Ị ma na enwere five W's nke bụ what, why, when, where, and who. N'Igbo, anyị chọrọ ịma otu esi ajụ ajụjụ ndị a. Ihe a wụ otu esi eme inquiry. Ịjụ ajụjụ ọbụla ga-ebidokarị na what, who, when, why, where. Anyị chọrọ ịmụta otu esi eji ajụ ihe ndị a n'asụsụ Igbo. Ma tupu anyị ebido, achọrọ m ịkọwara anyị onye ọbụla na-ajụ ajụjụ n'Igbo ihe atọ a e, e, ga-edo ya anya. Anyị nwere basic phrases eji ajụ ajụjụ Igbo, mkpụrụ okwu ole na ole eji ajụ ajụjụ na asụsụ Igbo nke mbụ bụ gịnị ajụjụ ọbụla ga-amalitekarị with gịnị kedu ma ọ bụkwanụ olee gịnị bụ aha gị ụzọ ọzọ ị nwere ike iji jụọ ya bụ kedu aha gị ị nwekwa ike ịsị Olee ihe wụ aha gị? Ha atọ na-ekwu ofu ihe ahụ. Ọ ụzọ eji ajụ ajụjụ. Kedụ otu i mere? Olee otu i mere? Ị ghọtala ya? Ihe m chọrọ ka ị ghọta ugbu a bụ that na ịjụ ajụjụ ọbụla n'Igbo ọ na-ebidokarị with mkpụrụ okwu ndị a gịnị Kedu? Olee? Ị nwere ike ikwu ya? Gịnị? Kedu? Olee? Mana achọrọ m ịkọwara anyị the five W's of asking questions n'asụsụ Igbo. Nke mbụ, what? Ịtụgharị ya n'Igbo ị ga-asị gịnị? Dịka mgbe ị na-asị what is your name? ị chọọ ịtụgharị ya n'Igbo ị ga-asị gịnị bụ aha gị what did he do gịnị ka o mere what are you saying gịnị ka ị na-ekwu ya pụta na mgbe ọbụla ị nụrụ gịnị it simply says what gịnị what ọ gịnị what is it Ọ gịnị ka ị na-esi? What are you cooking? Ọ gịnị mere taa? What happened today? Nke o doola anyị anya. Ngwa ka i lee ọzọ dị ka ibe ya bụ who who when you are trying to find out about someone right you use who n'asụsụ Igbo ị ga-asị onye

Onye ka ị bụ? Who are you? Ya pụtara mgbe ọbụla ị nụrụ onye, ihe anyị na-achọ ịmata bụ who you are inquiring about someone. Who gave you this book? Onye nyere gị akwụkwọ a? Who is your teacher? Onye bụ onye nkụzi gị? Ngwa, chọọ ụzọ mee ofu ahịrịokwu with the word who, onye. Ka anyị baa na nke atọ ya, nke atọ bụ where. Where. Where talks about place, right? It inquires about place, location.

Ebee ka i bi? Where do you live? Ebee ka ọ nọ? Where is he or where is she? Ebee ka i dosere ya? Where did you keep it? That's to say that ị chọọ ịjụ maka location mmadụ or place

when ị chọrọ ịma maka time mgbe ihe mere when time talks about time right ị ga-ajụ mgbe ole mgbe ole talking about time oge time ị ga-ajụ mgbe ole mgbe ole ka a mụrụ gị when were you given birth to mgbe ole ka ị ga-abịa when will you come mgbe ole ka anyị ga-ekpe ekpere when are we praying mgbe mgbe ole talks about when time anyị ga-ele maka why why ị chọrọ ịmata ihe kpatara ihe ji mee reason right why maka gịnị or n'ihi gịnị ị chọọ ịjụ maka why ị chọọ ịjụ reason ị ga-asị maka gịnị Maka gịnị ka i jiri wee kwuo ụdị ihe ahụ? Why did you say that kind of a thing? Maka gịnị ka i ji gbaa ya aka ntị? Why did you slap her? That's to say that when you want to find about reason, when you are asking why, in Igbo, ị ga-eji maka maọbụ n'ihi maka why maka why n'ihi why achọrọ m inye unu bonus ma tupu m nye unu ya achọrọ m ka anyị kwuwerie ndị nke anyị kpọrọ aha ya the five whys what m sị na gịnị ka anyị ga-eji jụọ what gịnị gịnị to ask the what question use gịnị o doro gị anya ngwa nke abụọ bụ who when you are asking about person a person you use who gịnị ka anyị ga-ekwu n'okwu Igbo onye onye ka ị bụ Onye na-ekwu? Who is talking? Onye ka m bụ? Who am I? Onye nke mbụ bụ gịnị? Nke abụọ bụ onye. Nke atọ bụ where? Ebee? Where? Ebee? Ebee ka ị na-aga? Ebee ka ị gara? Ebee ka i si wee bịa? Nke anọ, when. When. When talks about time, right? Gịnị ka anyị ga-ajụ n'asụsụ Igbo? Mgbe ole? Mgbe ole ka Ada ji bịa? What time did Ada come? Mgbe ole ka ị ga-eme ihe ahụ? When will you do that? Mgbe ole ka ị ga-amụta asụsụ Igbo? When will you learn the Igbo language? Nke ise, why? When you want to find about reason. Why? Gịnị ka ị ga-ajụ? Maka. Maka. maka gịnị ka i ji gaa ebe ahụ why did you go there maka gịnị ka i ji chọọ ịmụta asụsụ Igbo why do you want to learn the Igbo language maka eji m aka na i nwetara otu ihe maọbụ abụọ na ihe nkụzi anyị taa ma chetakwa na Ịjụ ajụjụ n'Igbo. Okwu atọ wụ ihe ị ga-eji jụọ ajụjụ Igbo. Gịnị? Kedụ? Olee? Gịnị? Kedụ? Olee? Ma o nwee ihe ọzọ i chetara taa, achọrọ m ka i cheta mkpụrụ okwu atọ a. Gịnị? Kedụ? Olee? I nwere ike iji ha jụọ ajụjụ ọwụla ị chọrọ ịjụ. Gịnị bụ aha gị? Gịnị ka ị na-eme? Olee ihe ị na-eme? Olee ego m? Where is my money? Kedu ka i mere? How are you? Kedu otu anyị ga-esi mee ya? How will we do that? That brings me to my bonus for you today. Ihe mmezi m chọrọ inye gị taa bụ how. ị ma na ajụjụ a na-ajụ ajụ a na-ajụkwarị how ị chọọ ịjụ how n'Igbo ị ga-asị kedu kedu ị sị mmadụ kedu ihe ọ pụtara bụ na ị na-ajụ ya how are you ọ ga-asị gị adị m mma Nne kedụ? Adị m mma. Nna kedụ? Adị m mma. Maazị kedụ? Adị m mma. How means kedụ. How did you do that? Kedụ otu i si mee ya? How are we getting there? Kedụ otu anyị si aga ebe ahụ? How can we move on? Ka otu anyị ga-esi gaa n'iru. Ngwa, ana m ahapụ gị with ajụjụ a. Kedu otu ị ga-esi mụta asụsụ Igbo? How will you learn the Igbo language? Eji m aka na ị mụtara otu ihe ma ọ bụ abụọ. Echefukwala na ịjụ ajụjụ n'Igbo ị ga-asị gịnị? Kedụ, ma ọ bụkwanụ olee? Ka ọ dị mgbe ọzọ, abụ m onye nkụzi gị, Ada Happiness.